décret ninnu a bɛ se décret tan ani kelen ɲɔgɔn ma décret ninnu bɛ tali kɛ fɛn minnu na o ye sɔrɔdasi tan ani kelen jalabatigi tan ni kelen ɲɔgɔn ko olu senbɔli ye sɔrɔdasiya la mali sɔrɔdasiya k'olu sen bɔ a la pewu i k'a dɔn olu décretw tan ani kelen olu an y'o sɔrɔ kunun ka bɔ jamana ɲɛmaaw fan fɛ n'i ye awa décret ninnu ta k'a lajɛ ni a bɛ tali kɛ jalabatigi dɔw gɛnni na tan ni kelen gɛnni na ka bɔ sɔrɔdasiya la awa maa minnu tɔgɔ bɛ a la olu de tɔgɔ filɛ nin ye general de brigade nema sagare sagara general de brigade abbas danbele lieutenant colonel baba danbele lieutenant colonel moro sidibe lieutenant colonel hamadu keita lieutenant colonel sungalo jɔp capitaine mohamed watara lieutenant colonel mamadu cɛkɔrɔ jara lieutenant colonel seyibu keita capitaine magasi tungara ani capitaine segu amadu fane olu de ye maa tan ani kelen ye maa tan ni kelen minnu ni awa olu sen bɔra mali sɔrɔdasiyaw la awa mali sɔrɔdasiya la pepewu ni an y'o kunnafoni sɔrɔ kunun ka bɔ an ka jamana ɲɛmaw fan fɛ awa min ye a ko tɔw ye sa an sigin bɛ ko kɔnɔ u kɔni y'a sɛmɛ sariyaw la sariya kisɛw la sariya kisɛ minnu ni u b'olu kofɔ sɔrɔdasiya kɔnɔna la ɔ nka k'a fɔ ko kun piripirilatigɛra a la k'a fɔ ko k'a kun kɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o jalakiliw olu ma fara kunnafoniw kan an ye kunnafoniw fan bɛɛ woloma an m'a ye a kɔnɔ k'a fɔ ko barisabula u ye nin kɛ wala barisabula eh, i n'a fɔ dɔw b'a la k'a fɔ cogo min ko kudeta k'u ye kudeta de labɛn k'o de kama ko u de gɛnna dɔw ko ko non ko tentative de destabilisation ko jamana ko ka bisi basa don a kɔnɔ k'o de kama k'u gɛnna nka o bɛɛ ye k'u ko ye anw bɛ kunnafoni jɛlen de di aw ma yan jamanaw ɲɛmaa jamana ɲɛmaa asimi goyita a bolonɔ bɛ décretw la nka décret kelen si tɛ yen a b'a piripirilatigɛ k'a fɔ ko ka d'a kan u ye nin kɛ u ye nin kɛ a jalakiya binna u kan o tuma an y'u gɛn ka bɔ sɔrɔdasiya la ne m'o y'a kɔnɔ ne m'o ye décret kɔnɔ m'a yɔrɔ y'a kɔnɔ maintenant ɛɛ voilà kunnafoni filɛ nin ye parce que maa dɔw tun bɛ ka n ɲininka kabi kunun ko a koɲɛ bɛ di u ye mun kɛ a fɔra ko n ko n t'a dɔn u ye min kɛ ne t'a dɔn nka min jalakili bɛ u la sariya fanfɛla na o ye tentative de déstabilisation ye o ye sariyako ye u bɛ sariya ka bolo kan o la maintenant munna u radiéra ne t'o kun dɔn o kun ma fɔ ne ye wa ne ye décret min kalan ne ma o kun ye o kɔnɔ il faut que n k'o fɔ bɛɛ ye bɛɛ k'o faamu parce que ni ne nana a fɔ sisan n ko wayi n ko parce que n ko eh, tentative de déstabilisation min jalakili b'u kan k'o de don o jugement ma kɛ fɔlɔ o ye ne bilalen ye juge ɲɛ ne t'o kɛ wa asimi yɛrɛ ma sɔn k'o kɛ u kɔni arajira maintenant u arajira mun na tigitigitigi an tulo madalen don jamana ɲɛmaaw k'o fɔlɔ fɔ an ye parce que an lamɛnbaaw b'a fɛ ka kunnafoni dafalen sɔrɔ o tɛ wa an bɛ taa ɲɛfɛ halisa kunnafoniko ta fan fɛ an bɛ lamɛnbaaw ladɔnniya u k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw u ka i k'a dɔn k'a fɔ jamanaden kelen tɛ yen olu bɛ jɛ min kɔ maliden bɛɛ nafa bɛ mali kan janko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɛɛ an ka jamanaden minnu sigiyɔrɔ bɛɛ bɛ jamana kɔkanna ma hakilijigin na ɛɛ premier ministre abulayi mayiga bolo bɛ don baara la waati min na jamana ɲɛmaa ye ci belebeleba minnu kalifa a la olu la an ka jamanaden minnu sigin bɛ kɔ kan olu ka tɔbɔtɔli u ka koɲɛ k'a kɔlɔsi ka dɛmɛ d'u ma k'u ka malidenya diya u bolo o cikan bɛ a la o hukumu kɔnɔna la minisiriso min yɛrɛ n'o sigin bɛ malidenw kɔ kan maliden minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bɛɛ bɛ jamana kɔfɛla ma olu ka ko o kama o minisiriso ye baara dɔ daminɛ baara in a bɛ fɔ a ma ko awa plan 2025 2026 Pour la réinsertion de ces migrants de, de, de, de retour. C'est-à-dire, tungaranke minnu bɛ yen ni olu bɛ u garisɛgɛ lajɛ kɔfɛtaa la ni kɔfɛtaa tɛ ɲɛ olu bolo n'u nana u bɛ se ka dɛmɛ cogo di o hakilijagabɔ de kɛra ka baara dɔw bila sen kan minnu bɛ tali kɛ san ba fila mugan ni duuru san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ la o kɔnɔkuma ninnu an bɛna olu de da aw tulo kan i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la jamanaden minnu bɛ yen ni olu ye tungarataa sira ta ni tunga ma ɲɛ u bolo o tuma dɛmɛ bɛ se ka se u ma cogo bi jamana ɲɛmaaw fɛ n'u seginna ka na faso kɔnɔna la u ka dɛmɛ u ka se ka bolo don ciyaw la u ka dɛmɛ awa u yɛrɛ bɛ se ka dutigiya kɛ cogo min ka du dɔ fonder ka kɛ awa dutigiw ye cogo min an ka sigidaw kɔnɔna la wa k'u dɛmɛ ka hakili ɲuman f'u ye walasa ka hakilisigi walew k'o kɛ u la u hakili bɛ se ka sigi cogo min na nin bɛɛ lajɛlen olu de bɛ nin plan in kɔnɔna la n'o ye nin hakilijagabɔ baara in ye min ni minisiriso min ɲɛsin bɛ jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka koɲɛ ma musa ag attaher ale ka minisiriso u ɲɛsin bɛ o baara in sabatili de ma i k'a dɔn laɲini belebeleba ye min ye degun min bɛ an ka tungarankew kan i k'a dɔn n'u seginna ka bɔ tunga fɛ ni tunga ma ɲɛ u bolo o kɔni degun jugu in ka o degun jugu in yɛlɛma k'o kɛ u bolo jigiya ye jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen bɛ k'a dabɔ o de kama an bɛ u fo a baara in na ka dugawu kɛ u ye fɛnɛ baara in ala ka sabatili ala k'o di u ma o kɔfɛ an bɛ aw kunnafoni aw k'a dɔn k'a fɔ an tun ye awa kibaruya dɔw sɔrɔ bɔlɔlɔsira kan nka anw yɛrɛ ma sɔn ka a kibaruya in latɛmɛ an ka jɛmukan na sinon an y'a ye a bɛ tali kɛ anw ka dɔnkilidalaba dɔ la n bɛ se k'a fɔ farafinna yɛrɛ seko ni dɔnko a maaba anw ba dɔw yɛrɛ mɔmuso n'o ye tanti umu sangare ye umu sangare i k'a dɔn an delila k'a ka video dɔw ye bɔlɔlɔsira kan a bɛ jɛgɛ dɔ yira maaw la k'a yira k'a fɔ ko jɛgɛ in ye mana de ye ɔ ko mana kɛlen don jɛgɛ ye ɔ a yɛrɛ bɛ kankari da maaw ye k'an k'an kɔlɔsi an yɛrɛ la ɔ n t'a dɔn video in kɛra mali la sa wa a kɛra ma kɛ mali la n t'o dɔn nka n kɔni ye video in ye a ka bɔlɔlɔsira kan o kuma video in yelen maa hakili juru carinen caman bɔra maa minnu bɛ yen n'olu ye kɛnɛya baarakɛlaw ye awa ni bagankow n'o ye animaux aquatiques ye olu dɔnbaa ŋanaw olu caman bɔra ni ka kunnafonidi kɛ k'a jira k'a fɔ tanti umu sangare a ye min fɔ a ka kɔrɔfɔkan ninnu kɔnɔna la ɔ ko majɛ dɔɔnin bɛ ko in kɔnɔna la ko majɛw kan ka latilen o de hukumu kɔnɔna la awa fɛn min ye docteur hamidu jakite n'ale bɛ direction nationale de la pêche la dnp ale ye pereperelatigɛ dɔw di k'a jira k'a fɔ kɔrɔfɔkan minnu fɔra ayiwa ko majɛ bɛ kɔrɔfɔkan ninnu na k'a fɔ ko jɛgɛ mana kɛra jɛgɛ ye ko majɛ bɛ a la ko jɛgɛ ma deli ka dilan fɔlɔ mana la ɔ ko kumajɛ kumaw don nka a ye awa ɲɛfɔli kɛ a ko in kan a y'a jira k'a fɔ jɛgɛ in a bɛ kari kari cogo b'a minɛ cogo min k'a fɔ k'u b'a kari a tɛ se ka kari i b'a ye flexibilité b'a la ɔ i b'a ye k'a fɔ ɛɛ eh, a mana bɔlen don jɔnko ala n'i yɛrɛ bɛ k'a lajɛ e yɛrɛ bɛ da a la ko mana don a ko o bɛ se ka kɛ ko dɔ wɛrɛ tɛ ko jɛgɛ minɛlen ka bɔ ji la u b'a a mara yɔrɔ min na n'an b'a fɔ o ma ko a ka congelation ka bila frigo kɔnɔ k'a congeler ɔ ko ni o technique dɔ de bɛ yen n'o kɛcogo ma ɲɛ dɔrɔn i k'a dɔn k'a bɛ jɛgɛ kɛ i n'a fɔ ko mana mana b'a la ɔ k'o de don k'a bɛ ɲɛfɔ ten scientifiquement techniquement docteur Hamidu Jakite ale y'o de fɔ ko c'est une résultat c'est un résultat d'une mauvaise technique de congelation donc a y'o de fɔ ko eh, jɛgɛ maracogo k'o bɛ se ka kɛ ɔ ko n'o tɛ ko jɛgɛ manalama ko o tɛ yen non o tuma ale ye o pereperelatigɛ di k'a jira k'a fɔ ko o de don k'an k'an kɔlɔsi kunnafoniw di cogo la parce que kunnafoni maaw de bɛ baara kɛ n'a ye ɔ kunnafoni tɛ kunnafonidila dɔrɔn ka baara ye bilen dɛ wa kunnafoni yɛrɛ ye fɛn ye fɛn n'i bɛ min dɔn n'i y'o fɔ jama ye o de ye kunnafoni ye o tuma k'an k'an kɔlɔsi n'an tɛ min dɔn kuma dɔw la an ka gara a ɲɛdɔnbaw la olu ka an bɔ fili la o kɔnɔ n'o tɛ an bɛ sɔn ka don fili la kuma dɔw la ka maa wɛrɛ don fili la an fɛ ala k'an kisi o ma ayiwa o kɔfɛ an bɛ taa ɲɛfɛ ka aw ladɔnniya ka dɔn k'a fɔ mali ɲɛmaaw ye sanubɔyɔrɔ dɔ u ye sanubɔ yɔrɔw dugu jukɔrɔfɛnw bɔ yɔrɔ a ɲɛɲini yɔrɔ ani a bɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen kɛ jɛkulu eh, cakɛdaba kelen ka bila sen kan an b'a fɔ min ma ko sorem société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du mali o ye asimi goyita a n'a baara ɲɔgɔnw ka ŋaniya ɲumanya ye ka ɲɛsin mali ma laɲini belebeleba ye min ye o de ye k'a fɔ anw ka dugujukɔrɔfɛnw o ka kɛ anw ta ye anw k'u diyabɔ o société min kereyera kunu i ka dɔn ɔkutɔburukalo tile seegin san ba fila mugan ni duuru olu ye bolonɔbila kɛ gafe la bɛnkan gafe don o ni lamɛrikɛnw ka cakɛda dɔ ni ɲɔgɔn cɛ cakɛda min ka baara ɲɛsin bɛ sanu bɔ ma ni o bɛ wele flagship ale ni an ka jamana bɛna bolo di ɲɔgɔn ma kɛ morila sanu dingɛ min bɛ yen ni a baaraw kun jɔlen don ka se ka baara ninnu ka o daminɛ kokura mali jamana yɛrɛ ta de ye sanu dingɛ in ye an ni maa si jɛ t'a la ɔ nka a bɛ i n'a fɔ komi eh, baara fankelen ni o kɛminɛnw ni tɛ an bolo o kɛminɛn bɛ maa minnu bolo an b'olu ta k'olu bila a la o tuma olu fana bɛ dɔɔnin sɔrɔ u b'u tɛgɛ nɔ nka anw de b'u sara o tuma partenariat in n'o ye jɛɲɔgɔnya in ye a bɛ tali kɛ o de la mali jamana ani flagship ani ɲɔgɔn cɛ n'o ye amerikɛnw ka société dɔ ye min ka baara ɲɛsin bɛ dugu jukɔrɔfɛn bɔ ma o tuma morila sanu bɔyɔrɔ kɔni mali ta don kɛmɛkɛmɛ sara la a bɛɛ lajɛlen ye mali ta ye a bɛ se ka maa de kɛ a partenɛri ye a baara kɛli hukumu kɔnɔna la ni ka dɔɔnin di o ma o kuma hukumu kɔnɔna la u y'u bolo sin société min na walasa u ka se k'o baara kɛ an ye o de ye awa flagship ye n'o ye lamɛrikɛnw ka société ye i ka dɔn baaraw bolonɔbilaw kɛra kunu octobre kalo tile 8 san ba fila mugan ani eh, duuru o baara ninnu ɲɛfɛ ɲɛmɛla la i b'a ye k'a fɔ mali ka eh, minisiri belebeleba fila tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la minisiri min ɲɛsin bɛ dugujukɔrɔfɛnko ma n'o ye porofesɛri hamadu keyita ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ka fara awa sɔrɔ ani musakako minisiri kan aluseni sanu ka fara ale kan ɔ min ye flagship maaw olu tɔgɔ la n'o ye américain ka euh, société in ye sa olu ka ɲɛmaaba n'o ka directeur général ye président directeur général donc a tigibatigi n'a ɲɛmaa o tuma ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ron slaughter han o tuma olu o fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la donc a ma maa ci ale yɛrɛ de nana kɛnɛ in kɔnɔna la o ye bolonɔbilaw kɛ wa o bɛɛ lajɛlen ye jigisigi kumaw fɔ ayiwa bolonɔbila in kɛnɛ kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ baaraɲɔgɔnya ni ala sɔnna ma a bɛ kɛ baaraɲɔgɔnya sabatilen ye wa min ye minisiri yɛrɛ ye minisiri min ɲɛsin bɛ sɔrɔ ni musakako ma n'o ye aluseni sanu ye ale yɛrɛ ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la ayiwa nisɔndiyaw jiralen kɔ a y'a jira k'a fɔ ko nin baara min ni a bɛna bila sen kan nin ye a bɛna kɛ sababu ɲuman ye mali jamana ma eh, wa an ye société min bila sen kan n'o ye sorɛmu yɛrɛ ye a bɛna kɛ o ka kow eh, sabatili a bɛna dɔ fara o kan a y'a jira k'a fɔ ko nin sanu dingɛ min filɛ nin ye n'o ye eh, morila ta in ye ko sanu mutukale miliyɔn fila ani kɛmɛ duuru ni kɔ k'o de bɛ a yɔrɔ in kɔnɔna la 2,5 miliyɔn d'onces o kuma k'o de bɛ yɔrɔ in kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ sanu dingɛ belebele don an bɛ dugawu kɛ ala ka hali bi jamana in ka sɔrɔ k'a yɛrɛ ta ye an gɛlɛn bɛ nin dɔrɔn de kama koyi hmm. ala k'a sabati burama ayiwa an bɛ taa ɲɛfɛ sisan ka don kunnafoni bakurubaw kɔnɔna na ayiwa kunnafoni bakurubaw taasira kan burama an bɛ baaraw daminɛ ni an ka cɛkɔrɔba ye mali alisilamɛ diinɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan tɔnba min kɔnɔna na n'o ye haut conseil islamique ye a ɲɛmaaba osumani sherif madani hayidara wa tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko ansadin o ɲɛmaaba ye ale fana ye alisilamɛ diinɛ cɛsiribaa don bi ko tɛ i k'a dɔn maa don maa min ni a bɛ maaw ladi ala ko sira kan ani diɲɛnatigɛ yɛrɛ sabatili o k'a dɔn ladili ɲuman kɛbaa don an bɛ dugawu kɛ ala k'a m'an kɔrɔ usumani serifu madani hayidara an bɛna a ka kɔrɔfɔ min lamɛn bi an y'o sɔrɔ bɔlɔlɔ sira kan kanubaa dɔw kɔ i k'a dɔn kɔrɔfɔ in bɛ tali kɛ min kan ɲininkali de bɛ kɛ a la ko min ye dutigi dɔ ye dutigi cɛkɔrɔba min ni a si janfan bɛ musonin ncinin b'a bolo ɔ musonin ncinin a bɛ i n'a fɔ ɲamakɛ bɛ o la ɲamakɛ b'a fɛ tulonkɛɲɔgɔn b'a fɛ kuma fɔcogo la o kuma ɛ o fana ye dugu cɛ dɔ ye nka o y'o si ye o ye denmisɛnnin si ye ka tɛmɛ muso yɛrɛ cɛ si kan muso cɛ ka kɔrɔ kosɛbɛ ni o ye cɛkɔrɔbaya sen bɛ muso cɛ ma o kuma muso ye tulonkɛbaa ɲini a yɛrɛ la dugu kɔnɔna la o bɛ taama ka taa fo muso fɛ yen a ka so fo cɛ yɛrɛ ka du kɔnɔ ɔ ko don dɔ ko muso cɛ n'o ye cɛkɔrɔba ye ko ni o kamalen ye ɲɔgɔn dorogora ɲɔgɔn ko f'o ye cɛkɔrɔba bugɔ ko bi ka sɔrɔ ka a yɛrɛ ɲini cɛkɔrɔba denkɛ ye ɲininkali kɛ ko n'a y'a sɔrɔ awa olu bɛ se ka cɛkɔrɔba b'a fɛ ka baara jugu k'a la dabali jugu k'a la walasa ayiwa ka a ta juru sara a la a ye dimi min don a la k'o juru sara a la ko alisilamɛ diinɛ kɔnɔna la yala o bɛnnen don wa ɔ ni maa nana nin sugu kɛ e la fo i ka so ka tila k'i bɔ k'i bin k'i bɛ se ka i ta juru sara ni dabali jugu kɛ ye wa o de ɲininkali kɛra usumani sherifu madani hayidara la a b'a jaabi ayiwa an ka fara ɲɔgɔn kan k'a lamɛn bon ça dépend ko fila de bɛ yen an b'o fɔ an bɛ segin a kan